Pro sos ex traballadores de sos istabilimentos chìmicos sardos, Ottana, Machiareddu, Purtuturre, chi an traballadu in mesu de s'amiantu presente in sos locos de traballu e chi fintzas a como an àpiu unu tratamentu legislativu e sanitàriu diferente de cussu chi sas lezes natzionales an garantiu a sos collegas issoro de continente paret chi b'apat novas de profetu. A cantu paret an a nominare unu consulente tècnicu pro aberguare sa presèntzia de s'amiantu in s'istabilimentu de Ottana chi s'at a impinnare pro cumprèndere proite no est istada posta in sos sitos de interesse natzionale. A lu nàrrere est sa senadora Camilla Fabbri, presidente de sa Commissione supra sos infortùnios in su traballu, chi eris in sa prefetura de Nùgoro at adobiadu sos rapresentantes de s'Assòtziu italianu espostos amiantu e de s'Assòtziu familiares espostos vìtimas amiantu, sa diretora provinciale de s'Inps de Nùgoro Margherita Corvaglia e sa diretora regionale de s'INAIL Enza Scarpa. Pro sa Commissione est làdina sa diferèntzia intre sa relata Contarp de s'INAIL de su duamiza e tres e su chi nana sos traballadores ex espostos a amiantu e sos assòtzios issoro e pro cussu est netzessàriu andare prus a fundu. A s'addòbiu in prefetura ant picadu parte peri sos senadores Giuseppe Luigi Cucca e Silvio Lai chi paris a sos àteros parlamentares sardos An apretau pro fàcher arribare sa chistione amiantu a sa Commissione, a pustis de annos de mudore, e in s'interi chentinas de traballadores de sos istabilimentos Enichem si che sun mortos chentza assistèntzia mèdica adeguada e reconnoschimentu legale pro sas patologias de amiantu. Non sun mancadas sas polèmicas ca a sos addòbios de Nùgoro no an mutiu sos rapresentantes de sa CGIL chi in custos annos an traballau pro isòrbere sa chistione de s'amiantu. Oje sa Commissione at fatu puru unas cantas auditziones in Portu Turre. Nobas in su Cussìgiu Comunale de Nùgoro, a su grupu de su Partiu Sardu de Atzione est intrau Gratzianu Siotto, eletu in sa lista de Atene Sarda. Sas cajones de cust'issèperu, chi fachet diventare su grupu sardista su prus mannu in su Cussìgiu Comunale pro sa prima borta in s'istòria polìtica de Nùgoro, Las an ispricadas custu manzanu in s'interi de una cunferèntzia istampa in Munitzipiu. Fini presentes Tonino Bassu, segretariu citadinu de su Psdaz, sos cussizeris sardistas Adriano Catte, Viviana Brau, Claudia Camarda, bi fit Siotto matessi e s'assessore a s'ambiente Giuliano Sanna. Totu cantos an sutalineadu s'importàntzia de s'intrada de Siotto a su Partiu Sardu e de fàcher parte duncas de su grupu consiliare chi in custa manera at a poder sichire a traballare chin s'amministratzione ghiada dae su sìndicu Soddu pro crompire su programma de guvernu chi, però, como at bisonzu de carchi acontzu. Sun sichinde a istutare focu e a fàcher sa bonìfica in sos territòrios ube dae eris borta 'e die pro totu sa note sos focos an fatu disacatu mannu. Interessau su sartu de Budoni in sas fratziones de Berruiles, Ludduì, Agrustos e su sartu de San Teodoro. Sunt istadas prus de milli sas pessones evacuadas, residentes e turistas, e medas a unu pore sas fortzas anti-incèndiu impinnadas fintzas a s'arbeschia. E fintzas a tardu mannu eris an operau sos canaderes, sos elicòteros regionales chi an azudau sas iscuadras de sa Regione, su Corpus Forestale, sos dipendentes de Forestas, sos barra. Tzellos, sa Protetzione Civile e sos Pompieris de Nùgoro chi an impinnadu bator iscuadras coordinadas dae su dirigente regionale Antonio Giordano chi at maniadu, ue bi fit s'emergèntzia, unu cumandu avantzadu. Sos mezos aèreos an torradu a bolare custu manzanu chito arveschende pro ch'istutare sos ùrtimos focos e fagher sas bonìficas e como tocat de contare sos danos chi sun medas, prus de. Otichentos sos ètaros brusiados. Unu disacatu ambientale chi, mancu male, custa borta no at fatu dannu a sas pessones. Pro ite sa Giunta regionale est galu a nominare su diretore generale de s'Azienda regionale pro s'emergèntzia urgèntzia, chi si depiat fàghere intro su trintunu de Nadale de s'annu passadu? A lu pedire est su cussizeri regionale de Forza Italia, Marco Tedde, chi pedit craresa. Si mancu sas protestas de su cussizeri regionale de su PD, Roberto Deriu, resessine a che cumbìnchere sa Giunta a fagher sa nòmina, sutalìneat Tedde, est craru chi misteru non bi nd'at, est una gherra pro sas poltronas chi impedit a s'azienda sanitària chin sede in Nùgoro de àere su diretore generale. In s'ìnteri, sichit Tedde, sa Giunta e Fulvio Moirano sichint a fàghere sos issèperos chi sunt de cumpetèntzia de su diretore generale, e duncas fàghere nòminas e dare ingàrrigos, pònnere in atu sa riorganizatzione de sa rete ospedaliera chin atos aziendales, chentza cunsiderare in nudda però su Cussizu regionale. Una befe, denùntziat s'ex sìndicu de s'Alighera, sa polìtica depet bizilare e depet intervènnere chie depet tutelare sos poderes e sos doveres de s'Assemblea legislativa sarda. Sa zustìtzia riparativa, una zustìtzia pro torrare in bonu, est s'argumentu de s'adòbiu promòviu dae s'assòtziu Ut Unum Sint pro unos cantos detenutos de sos istitutos penitentziàrios de Badu 'e Carros e de Mamone e pro sas pessones chi godin de sas misuras alternativas a su càrcere de su Centru de Agregatzione Sociale de sa Parròchia Maria Gabriella de Nùgoro e pro sos voluntàrios de s'assòtziu. Custu cambiamentu in sa pena detentiva est naschidu in Canada in sa metade de sos annos setanta a pustis de unos cantos atos vandàlicos in una tzitade canadese. Ma sa Costitutzione italiana introduit àteros elementos cando faeddat de finalidade educativa de sa pena. Sa zustìssia riparativa, comente si nat, duncas punnat a s'umanizatzione de su sistema penale e de sa sotziedade matessi, pro mèdiu de su reconnoschimentu de sa vìtima, sa paca de su dannu, s'autoresponsabilizatzione de su colpèvole e sa presèntzia de sa sotziedade chi est mutia,